Ihe ọgụgụ Nzukọ nsọ Katọlik Tọọzde, izu ụka nke abụọ n'oge olileanya onye nzọpụta. Ihe ọgụgụ nke mbụ Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya, isi nke iri anọ na otu, malite n'usoro nke iri na atọ ruo na nke iri abụọ. Mụ onwe m bụ Osebụrụwa Chineke gị sekpụ gị n'aka nri, na-asị gị, Ụjọ atụla gị. Aga m enyere gị aka. Atụla egwu, gị bụ Jekọb dị nta dị ka ahụhụ. Unu atụla egwu, ụmụ Izrel. Aga m enyere unu aka. Ọ bụ Dinwenụ na-ekwu. Onye nzọpụta unu bụ Onye nsọ nke Izrel. Lee, aga m eme ka unu bụrụ igwe na-akwọ ọka dị ọhụrụ, nke eze ya dị nkọ. Unu ga-egbutu ugwu niile, meekwa ka ugwu nta niile ghọọ uzuzu aja. Unu ga-ayọcha ha, ikuku ga-ebufu ha, oke ikuku ga-ekposacha ha. Mana unu ga-enweta oke ọṅụ n'ime Chineke, n'ime Onye Nsọ nke Izrel ka unu ga-enweta otito. Mgbe ndị ogbenye na ndị nọ na mkpagbu chọrọ mmiri, ma ọ dịghị nke dị, mgbe akpịrị na-akpọ ha nkụ, mụ bụ Dinwenụ ga-aza ha. Mụ bụ Chineke nke Izrel agaghị agbahapụ ha. Aga m eme ka mmiri si n'ala ugwu kpọrọ nkụ na-erudata. Aga m eme ka isi iyi na-asọpụta n'etiti ndagwurugwu niile. Aga m eme ka mmiri jupụta n'ịkpa, meekwa ka isi mmiri site n'ala kpọrọ nkụ na-asọpụta. Aga m akụ osisi sida, ụgba, achị na oliv n'ọzara. Aga m akụkọta osisi nkwụ, junip na paịn ọnụ n'ọzara. Nke a ka mmadụ niile ga-ahụ, wee matakwa. Ha ga-aghọta, tụlekwa na ọ bụ Chineke rụrụ ha, na ọ bụ aka ọrụ Onye Nsọ nke Izrel. Okwu nke Osebụrụwa. Ekele dịrị Chukwu.

Ka mmadụ niile mata ọrụ ịtụnanya gị niile, na ebube dị elu nke alaeze gị. Alaeze gị ga-adị ebe ebe, ọchịchị gị na-adị na ndụdụgandụ niile. Azịza, Onyenwe anyị bụ onye amara na onye obi ebere, ọ naghị ewe iwe ọsọ ọsọ, o jupụtara n'ịhụnanya. Mbeku, Alleluia, Alleluia! Ka eluigwe zodata mmiri dịka igirigi, ka urukpu zoo ezi omume dịka mmiri, ka ala meghee, ka nzọpụta topụta. Alleluia! Ihe ọgụgụ nke a si n'Oziọma dị asọ nke Matiu dere, isi nke iri na otu, malite n'usoro nke iri na otu ruo na nke iri na ise. Jesu gwara igwe mmadụ sị, N'ezie agwa m unu, n'etiti ndị niile nwaanyị mụrụ, O nweghị onye ọ bụla dị ukwu karịa Jọn onye na-eme mmiri chukwu. Ma onye ahụ nke dịkarịchara nta n'alaeze eluigwe ka ya ukwu. Site n'oge Jọn onye na-eme mmiri chukwu ruo ugbu a, ndị mmadụ ji anya ike na ịzọ ụzọ abanye n'alaeze eluigwe. Ndị na-emesi ihe ike na-abanye na ya. Tupu Jọn abịa, Iwu Mozis na ndị amụma niile buru amụma banyere Alaeze ahụ. Ọ bụrụ na unu dị nkwadebe ịnabata ya, ọ bụ ya bụ Elaịja ahụ nke ga-abịanụ. Onye nwere ntị, Ya nụrụ. Ozi ọma nke Osebụrụwa, otito dịrị gị Kristi.